No, ní mo fón féin atá ann, le mo dhreifiúr, Anne Marie Murphy. Chaill sí cúpla lá ó shin é agus níor thug sí faoi deara go raibh sé imithe go dtí maidin inniu. Iontach. Agus goile, an bhféadfá inseacht dhom ar déanadh aon ghlaochanna ón bhfón sin le cúpla lá anuas. No, tá's agam go bhfuil an t-eolas sin príobháideach ach 'sí Anne Marie féin a d'iarr orm glaoch ar a son. Tuigim é sin, ach ba mhór an faoiseamh do Anne Marie, dá mbeadh a fhios aici nach raibh aon duine eile ag úsáid an fón. Ach bhí go leor credit aici air agus tá faitíos uirthi anois. Ceart go leor, go raibh maith agat.
Hey Johnny, tháinig tú.
Tar isteach. Go deo. Seo tá tusa bhea. Bhí mé ag iarraidh go do chuartú ach ní fheicim go raibh tú isteach orm inniu. Bhuel, beidh mé ag goil isteach ar ball. Thóg mé cúpla uair saor dhom féin. Thóg sí thart uilig a d'oirfear, ar ndóigh níl sé éasca, jab a bheith a'd agus beirt ghasúr faoi do chúram ag an am céanna. Ara, níl sé chomh deacair sin, i ndáiríre. Níl ach go raibh mé tuirseach ag an tae deireanach a.

Tá sé i gceist agam an stuff a thabhairt isteach anseo mé féin agus an fear lár báire a ghearradh amach. Beidh neart airgid le déanamh as. Tá tú chun na drugaí a sholáthar as seo? Nach bhfuil muid ar an gcósta?
An bhfuil bád agat? Chan go fóill ach is fusa réiteach a fháil air sin. Níl fhios agam.
Déanfaidh tú dhá oiread an méid atá tú a fháil ón gceann thuas.
Dhá oiread? Ar a laghad. Agus céard faoi na Gardaí? Ní thig leo a dhath a dhéanamh. Nach bhfuil mise anseo i mbun gnó leis an bpizzeria seo. Céad faoin gcéad legit, ní thig leo méar a leagan orm. Agus má fhaigheann siad amach faoi a bhfuil ar siúl againn, baileoidh muid linn. Ag fágáil Daniel bocht sa mbearna bhaoil. Daniel, An boc ar leis an áit seo? Agus bhfuil seisean ag obair dhuit? Níl.
Tá muidne ag obair dósan. Ha? Ligimid orainn gurb é Daniel an boss. Eisean a dhéanfas na glaonna gutháin, a eagróidh na pick-ups, aithní
Agus an bhfuil sé sásta é sin a dhéanamh? Ní bheidh aon rogha aige. Tá sórt tuiscint beag eadrainn, má thuigeann tú mé.
Caithfidh tú labhairt le Séamus Ryan, sula mbeidh sé ródheireanach. Tá mé beagnach cinnte go mbeadh sé inti ag go bhfuil inniu mar chrann ann. Ar thug Séamus faoi deara, meas tú? Ní cheapfainn é. Tá an spin orainn na laethanta seo, nach bhfuil? Yeah. Níl san buaicphoill ach ceithre. D'iarr mé inniu an bhféadfadh mé dul amach ag na pictiúirí anocht agus dúirt sí amach leat agus bíodh spraoi agat. So amach anocht, yeah? Cé leis? Leatsa. Gheall mé do Mo go rachainn amach léi.
Mise do chailín Ryan ó ní Mo. Yeah, tá a fhios agam é sin. Ach gheall mé di. Ní fhéadfaidh mé í a ligean síos arís.
Bhuel, tar gabhfaidh an triúr againn amach le chéile mar sin.

Bhuel, ní raibh mise ag caint léi, agus ní fhaca mé í ach oiread. An bhfuil barúil ar bith agat, cá'il sí? Níl, Daniel. All right? Ar labhair sí leat ariamh faoi fhear darb ainm O'Dowd? JC O'Dowd. In ainm Dé, Daniel, éist liom. Déarfainn go bhfuil a fhios agatsa níos mó ná atá fhios agamsa. Cad chuige sin? Nach tusa an duine deireanach a chonaic í, ná bí. Anois a Juai.
An bhfuil sé ina mhargadh mar sin? Tá. Maíonn.
Ní bheidh áiféala ort.
D'éirigh leat duine eicínt a fháil le aire a thabhairt d'Evan anocht? Ó d'éirigh, go raibh maith agat do Shíora. Tá sé ag fanacht ag teach Carla leis. Ó is maith sin.
An bhfuil thóicín fhéin a? Mar go bhfuil Peadar agus Máire imithe agus tá an fear sin ag fanacht sa teach agus níl a fhios agam an ar mo cheann nó ar mo chos atá mé. Dála an scéil, tá sé ag tóraíocht tí thart anseo so má chloiseann sibh faoi aon teach a bheith ag imeacht déarfaidh sibh liom é. Sarah Keating. Jim O'Dowd, ó fear an-deas ar fad. Tá sé ag iarraidh fanacht thart tamall. Tá, tá gé atá céille ag ar Dia Rico. Tuigim. Ní raibh a fhios agam go raibh an áit soir. Bhuel, níl sé de, cleas a mhairimar a tréid aige, déarfainn. Cuirfidh mé tuairisc agus má chluinim rud ar bith. inseoidh mé duit. Maith an fear. Tá sé beagán deireanach sa lá, ní séard nach bhfuil? Anois,
shíl mé go raibh rang oíche agat anocht. Ó, bhuel tá. Tá siad sin ann le haghaidh oíche amárach. Dhá oíche? Cad é rang an Dia Treoirfhear Ní?
rang margaíochta is a leithéid le haghaidh gnónnaí beaga. Go deimhneach sí ná bhaineann tú seo. Bhuel, tá an cúrsa lán. Sin thaca. Cá bhfuil sé sin ar aon nós? I nGaillimh. Cé mhéad é sin Hera?
€25 más é do thoil é. Sách daor.
Ní bheidh sé leath chomh daor anois mar go fíonn bhfuil said. Bhí

Níl rud ar bith go bhféadfadh mé a dhéanamh faoi, John Joe. Níl aon cheo déanta as bealach aige. Goidé fá dtaobh de Chonall? Beidh neart seans ag O'Dowd díoltas a bhaint amach. Ní bheidh, mar níl sé i gceist agamsa an seans sin a thabhairt dhó. Bhí mé ag caint le O'Dowd agus tá's aige go bhfuil mé ag faire air.
Bhuel, tá sin ag dul á stopadh.
Déanann, John Joe. Ní fhéadfaidh mé é a ghabháil as ucht pizzas a dhéanamh anois, an bhféadfaidh? Goidé faoi Dhia atá ag teacht ar Daniel McLaughlin a dhul isteach i ngnó lena mhacasamhail. Ba bhreá liom féin freagra na ceiste sin a fháil amach chomh maith. Ach ná bíodh aon imní ort, beidh mise ag coinneáil súil ghéar ar an mbeirt acu sin. Right! Beidh mé ag caint leat ar ball mar sin.

Ehm, caithfidh liom sa bheith dearfach. Tá mise ag eacht go heibí. Go dtí síos anseo bomaite.
Cad ort?
The phairtí úr an Ricos, sin an rud a tairm. Ná bhfuil 'san cé athain? Tá ana-ghalar ag Dowd. Té agus sean-aithne agam air. Bhí Conall ag obair dá mba le Cliath.
Ó, mar sin é.
Bhí gang aige agus ba ghnách leofa gasraí óga a mhealladh le dhul ag obair dó, Conall ina measc. Cén cineál oibre?
Achan chineál oibre. Drugaí agus ag Dia atá a fhios goidé eile. Sin an fear a d'fhuadaigh Angela. Angela Uí Dhireáin?
Ghoid mate de chuid Chonaill airgead uaidh.

Caithfidh mar sin go bhfuil fhios ag Tadhg cé hé féin. Tá's go cinnte.
Ha! Tuigim anois. Goidé? Feicim O'Dowd istigh Tigh Thaidhg ag ól go minic. Cad chuige nach mbeadh? Níl eagla ar bith air sin roimh Thadhg. Tá's agam nach bhfuil, mar tá chuile sheans go bhfuil sé féin agus Tadhg ag obair as lámh a chéile.
Níl siad. Fan soicind. Nach raibh Angela ag iarraidh an pub a thógáil ó Thadhg ag an am? Níl siad ag obair le chéile. Right! Ach sé díreach cosúil le rud a dhéanfadh Tadhg. Heavy as Bleá Cliath a thabhairt anuas anseo le mise a chrá. Ní shin an heavy, sin an boss mór é féin. Cá bhfuil tú ag gabháil?
Cá bhfuil sé ag gabháil? Ar shiúl ag tarraingt tuilleadh trioblóid orainn.

Ellie Woodhope. Tá brón orm. Níl mé rómhaith ag an gcineál seo ruda.
D'fhéadfá a rá nach bhfuil.
Thug mé suas an t-ól. Níor ól mé aon deoir anois le sé mhí. Chuala mé an ceann sin cheana. Tá's agam gur chuala, a stór. Ach tá mé i ndáiríre faoi an uair seo. Fair play agat Deaid. Brenna, tá duine eicínt ag cur glaoch orm so caithfidh mé imeacht ok?
Bhó, fan nóiméad, tá ceist agam ort. Sea? Bhuel, ba mhaith liom dá dtiocfá do chónaí in éindí liomsa arís. Tá cruinniú eagraithe agam leis na seirbhísí sóisialta agus chuir mé leitir ansin ag an teaghlach. Ba cheart go mbeadh sí acu inniu. Ní cheapaim go b'in smaoineamh maith.
Agus cén fáth a ndéarfá sin? Nár cheart go mbeifeá in éindí liomsa? Nach mise t'athair? Níl mé ag iarraidh imeacht. Le do thoil, ó, nach bhfuil a fhios agat an cion atá agam ort? Brenna, níl mé ag fágáil Ros na Rún agus sin sin. Ach beidh rud idir. Haló?

Jim O'Dowd. O'Dowd? Déarfaidh mé an méid seo fút a Danny, tá misneach agat ag fágáil cúram do ghnó faoin gcneámhaire sin. Leag as a Thaidhg.
Tá's agam go maith gur ag obair dhuit atá sé. Ag obair dhomsa.
Bhfuil tú as do mheabhair, an bhfuil? Níl muis. Níos mó ná sin, céille agam a Danny, ní ghabhfainn i bhfoisceacht scread asail den chneámhaire sin. Oh, Dan! Huh? Céard tá ort? Bhfuil tú i dtrioblóid, an bhfuil? Huh? Inis dom céard a rinne sé ort. Tada! Tada! Tada, huh? Huh? Tá do dhá chois corna seadán, ag tarraingt an psycho sin ort féin. Á, fan tamall eile, Dan. Is maith liom bheith ag caint leat. Tá sé go muineál anois ann agus tuilleadh diabhail aige. Le cúnamh Dé, maróidh siad féin a chéile agus a beidh suaimhneas againne ansin, ha? A Chonaill! Iarr an é, Pops.
In ainm Dé céard atá ar siúl agat? D'fhéadfá an áit a dhó go talamh bhó. Bhuel, fuair mé ceann de na chain letters sin agus tá dearg-ghráin agam orthu. Bhuel, cuir sa mbosca bruscair é.
Tá tú ann. Bhí an ceart agat. Níl O'Dowd ag obair do Thadhg. Nach sin an rud a bhí mé ag iarraidh a inse duit? John Joe, tá mé i dtrioblóid. Tá an faisean chun. Stad!
Ná habair níos mó. Hobair domhsa Úna a chailliúint an t-am deireanach a tarraingíodh isteach i ngnó an fhir sin mé. Ach teastaíonn do chomhairle uaim, más é do thoil é. An t-aon chomhairle a bheir mise duit, ná cibé déileáil atá agat leis, dearmad é. Ach sin an rud, níl mé in ann.

Baineann píosa cainte agam le Taranos. Tá an áit seo i ndiaidh na hoileán. Yeah tá ach em. Cé a bhí ann? Scéal fada. Seo, faghail mé le citeal. Eh, caithfidh muid imeacht.
Tá Lee ag teacht agus eh, seans go bhfuil siad ar a mbealach. Lee.

Nach gceapfá anois go mbeadh dáta socraithe acu don achomharc sin pas do Choilín agus Micheál bocht caite sa gcosamar acu ba fanacht?
Tá mise ag ceapadh go bhfuil go leor den mhilleán ag dul don mhuncaí d'aturnae sin atá aige, Malachy. Níl tada níos measa ná drochdhlíodóir. Bhaist mé agus cé chaoi é sin anois? Ar an ábhar, fearacht Micheál. Cúisíodh mé féin. Agus ní raibh mé ciontach. Chuir an treo. Cén choir a bhí curtha i do leith?
Amaidí. Ach fuair mé dlíodóir nua domh féin agus moladh go deo le Dia, thaobhaigh an breitheamh liom san achomharc is ligeadh amach mé. Ó, go sábhála Mac dílis Dé sinn, ná habair liom go raibh tú i bpríosún, an raibh. M'anam go raibh.
Agus is beag nár bhris an áit mo chroí. M'anam go ndéarfainn é. Bhuel, tá sé thart anois, buíochas le Dia. Ach ná cailligí bhur misneach. Má tá Mícheál neamhchiontach, scaoilfear saor é mar a scaoileadh mise. Ó, tá siad go hálainn, nach bhfuil?
Hmm. Is mór an spórt iad. Bhfuil sibhse chun teach mar seo a thógáil, an bhfuil?
No, níl. Tá Vince ag caint ar bhungaló an gcreidfeá. Is ar ndóigh céard atá mícheart le bungaló? Pé acu nach raibh sásta leis an suíomh breá príobháideach sin atá agaibh.
Príobháideach? Ó, tá sé príobháideach, ceart go leor. Nach geall le fásach an áit? Is mura bhfuil tú sásta leis cén fáth ar cheannaigh sibh ar an gcéad dul síos é? Ní muid a cheannaigh ach Vince. Ó, Úna, ab eod atá i ndán dhom. Bungaló gránna suarach, gan tada timpeall orm ach coillte agus míoltóga, agus gasúir ag slabaráil thart orm. Bhfuil sibhse ag cuimhneamh ar gasúr a bheith agaibh, an bhfuil? No, níl. Is cén fáth a bhfuil chuile dhuine ag cur an cheist chéanna sin orm? B'fhearr an méid atá ná agamsa.
Bhuel, ní cheapaimse sin, chor ar bith. Mura bhfuil, nach gceapann. Tá mise ag iarraidh i bhfad níos mó a dhéanamh le mo shaol bíodh a fhios agat. Níl dabht ar bith orm ach go bhfuil.
Cheap mise go mbeadh pósta cosúil le mí na meala fada. Is giorra le mí na marbh é. Ach.
Mmm. Sé go hálainn. Bhuel, tá súil agam go dtaitníonn sé leat, mar is mé a shaothraigh go maith é. Cad ina thaobh san?
Ó, ná bac.
Cad tá ort?
Ó, níl ann ach Sarah. Tá locht orm i ngeall gur cheannaigh mé dhá bhuidéal fíona. Seans gur cheap sí go raibh mé chun iad uilig a ól liom féin. Bhuel, b'fhéidir go bhfuil an ceart aici.

Come on Anne-Marie, freagair an fón, freagair an fón! Hi, Anne-Marie anseo, níl mé in ann do glaoch a thógáil anois, ach fág d'ainm agus d'uimhir agus cuirfidh mé glaoch ar ais ort. Slán!
Mise atá ann arís. Glaoigh orm más é do thoil é. Níl uaim ach a fháil amach an bhfuil tú ceart go leor sin an méid. Tá an-imní orm fút Anne-Marie. Glaofaidh tú ar ais orm anois nach nglaofaidh. Slán.

do mhuinéal, do cheann, ceangail í, gan chrios, gan leithscéal, ceangail í, ón Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, le tacú ó AXA Insurance. Wow, Jane looks fantastic. No carbs? New boyfriend? Hi.
Hi.
Please.

on 1800 818 543 for laser vision correction from only €595 per eye. Optical Express. Vision for life.
Agus tú ag dul ar mhótarbhealach caithfidh tú géilleadh do thrácht a bhíonn air cheana féin. Bí ag faire amach d'oscailt shábháilte agus bí ar an luas céanna leis an trácht sula dtéann tú ar an mótarbhealach. Bí ar thaobh na láimhe deise i gcónaí agus tú ag gabháil thar fheithiclí. Seiceáil do scáthán agus do spota dall. Léirigh cad atá i gceist agat a dhéanamh agus téigh ar ais sa lána clé nuair a fhaigheann tú an deis. Ba chóir duit an lána chlé a úsáid de ghnáth. Bí cúramach agus an mótarbhealach á fhágáil agat, d'fhéadfadh carranna gearradh isteach romhat. Bí ag súil le heachtra gan choinne i gcónaí.
The Limp Sandwich.

Tá an choimhlint faoi lán tseoil. Lean an dóchas agus crá croí. Tá dhá chluiche de Pheil na mBan le feiceáil chuile Shatharn ar TG4. An tseachtain seo tabharfaidh Ard Mhacha aghaidh ar an Mhí agus níos deireanaí tabharfaidh Laois aghaidh ar Chontae Shligigh. Bí linn le haghaidh Peil na mBan Beo, Dé Sathairn ó cheathrú don cúig, agus níos deireanaí théis cluiche Bohemians in aghaidh Sunderland, cluiche iarbheo idir Laois agus Sligeach. Bí i lár an aicsin le Spórt TG4.
Aicsean. Tabhair faoi. Le Gael Linn.

Níor éirigh liom teagmháil a dhéanamh le Anne Marie ó shin. Bhfuil tú cinnte anois nach bhfuil fhios agat cáil sí?
In ainm Dé. Níor mhaith liom labhairt léi, más féidir. Meas tú an féidir? Cén chaoi a mbeadh fhios agamsa? Ar ndóigh ní bhímse ag caint léi.
Beidh mé leat anois faoi cheann dhá mheandar, a Chonaill. Bhí sí fhéin agus O'Dowd ag siúl amach le chéile tráth. Raibh O'Dowd fós mór léi, an gceapfá? Cén chaoi a mbeadh fhios agamsa? Bhuel, bhíodh tú ag obair dhó, b'fhéidir go n-insíonn sé corr-rud duit i gcónaí. Ní bhímse ag obair dó. Come on, tá fhios agam go mbíodh. D'inis John Joe dhom é.
Ar inis anois? Bhuel, an mbíonn tú fhéin is O'Dowd ag caint le chéile. Raibh O'Dowd agus Anne Marie in éineacht agus í anseo. Déan dearmad ar Anne Marie, Daniel, agus dá mba mise thusa, bheinn ag tabhairt aire dom ar am féin, leis an lunatic sin ag rith an pizzeria duit. Anois, a Chonaill! Chonaic mé ag tarraingt pictiúir thú. Ó, an bhfaca? Ar éirigh leat é a fháil?
Cé? An rón mór beathaithe sin, ach ar ndóigh b'fhéidir go raibh tusa ag tarraingt pictiúr de rud eicínt eile?
No, sé an rón a bhí uaim. Sílim go bhfuair mé cúpla ceann deas dhó. Bhfuil fhios a't anois go bhfuil fhios agamsa cá bhfuil neart acub sin? Cén áit é sin? Tuairim is leathmhíle síos an cuan. Tá áit deas fascúil ansin ar a dtugtar Poll a' Phúca air. Tá sé plódaithe leob. Ó, an mar sin é?
Uisce an-domhain go deo ann. Is ann isteach a thagadh na smuigléirí san am a caitheadh. Bhíodh smuigléirí thart anseo. Bhí an áit seo lán le smuigléirí. Agus bhfuil fhios agatsa, ach nach bhfuil fhios go deo cé na héanachaí aduain atá thíos ansin. Is mór an spórt an pictiúr a d'fhéadfá a thóigeáil ann. Caithfidh mé dul ann. Go raibh míle maith agat, a Chóilín.
Hi. Ní raibh súil ar bith agam leat go dtí tráthnóna. Yeah, tá siad ag iarraidh orm eitilt go Liverpool anocht, so thug siad an lá saor agam. Anocht.
Tá tú imithe an oiread sin na laethanta seo. Well, tá sé ag dul i gcrích. Chosain an site sin pingin mhaith orainn, cuimhnigh. Well, ní thuigim cén fáth go gcaithfidh tú na huaireanta an chloig seo ar fad a oibriú le n-íoc as an diabhal d'áit sin.
Nach dtaitníonn sé leat?
Yeah. Taitníonn. Ach tá mé ag ceapadh go mb'fhearr liomsa cónaí níos gaire don bhaile, gar don obair agus gar do mo chuid cairde. Ach níl an t-airgead againn lena leithéid. Agus nach bhfuil sé ceannaithe anois againn?
Cheannaigh tusa é, a Vince, gan fiú labhairt liomsa faoi.
Bhuel shíl mé go mbeifeá sásta leis.
Tá brón orm a stór, ach níl mé ag iarraidh cónaí ann. Bhuel, céard a dhéanfas muid leis an áit mar sin?
D'fhéadfadh muid é a fhágáil cúpla bliain, seans go mbeidh sa luach ardú.
Más in é atá uait. Tá brón orm a stór. Tá súil agam nach bhfuil an iomarca díoma ort. Níl ar chor ar bith. Ó, Lee, hi. Goile, coinnigh mo chuid mascara.

Cén fáth nach mbeadh? Má tá mise in ann i mbriste. Go raibh maith agat.
Right. So, cén chaoi a bhfuil na pleananna don teach nua ag tíocht le chéile? Níl muid ag goil ag leanacht ar aghaidh leis níos mó.
Tuige, shíl mé nach bhféadfá fanacht le tús a chur leis an tógáil. Níl Caitríona chomh tógtha sin leis an áit.
Ó. Agus cén fáth sin anois, a Chaitríona? Mar níl. Ach tuige? Donncha, an rud nach mbaineann leat, ná bain dhó! Gabh mo leithscéal, Nóiméad.
Goille, céard atá aici in aghaidh an site? Tá sí sin den tuairim go bhfuil sé rófhada amach. Cac, caint ar éirí in airde muis. Breathnaigh, a Dhonncha! Níl rudaí go maith eadrainn faoi láthair. Sé an rud deireanach atá ag teastail uaim anois ná tusa ag cur do friggin ladar isteach sa scéal, ok? Tá brón orm. Ní raibh a fhios agam é. Bhuel tá a fhios a'd anois é. Agus bheinn buíoch díot dá mbeifeá níos deise léi as seo amach, ok? Beidh, cinnte. Go raibh maith agat.
Mar a d'fhiaga de Colm, Fan bomaite, ba mhaith liom labhairt leat, muna miste leat. Níl faill agam faoi láthair. Cúig bhomaite, sin a bhfuil uaim. Le do thoil? Haigh! Haigh! Haigh! Tá sé deoraithe.
Brenna, Feicim go bhfuil carn ann chun tréachaí an tine istigh a'd agus Peadar ag teacht abhaile an tseachtain seo chugainn. Nach bhfuil is amhlaidh leis féin? Bhuel, seachain nach ndéanfá rud éicín faoi, tóig a'd iad agus ná bígí sin féin. Tá mé ag iarraidh déanamh rud éicín faoi, fág an friggin bealach orm.
Shéamais, goitse bomaite. Tá an giúnán geallta ortsa. Éist, bhí mé ag caint le Rhino, tá sé fríd a chéile. Tá sé ag iarraidh fáil amach an bhfuil tú ag éirí nó fá dtaobh den mhéid a tharlaigh. Bhuel, féadfaidh tú dhul agus a rá leis go bhfuil. Abair leis go mbuailfidh mé leis sa bpub tamall dom. Chaith mé ceann eile taighde acu freisin. Ceann eile ag na hÉamoinn.
Cén fáth nár inis tú níos luaithe? Mar thriail mé, ach ní bhfuair mé an deis. Brón orm. Is cuma faoi, le cúnamh Dé sin an deireadh leis.
Níl tú chun machnamh a dhéanamh air? Bhuel, ar a laghad cas leis go bhfeicfidh tú cad tá le rá aige. Níl mé ag goil ag castáil leis Rhino. Tá an t-ádh ort go bhfuil athair agat atá ag iarraidh a bheith leat. Ní fearacht mise agus Lee. Níl mise ag iarraidh bheith leis seo. Cheap mé go dtuigfeása sin thar éinne eile. Tá mé ag insint na fírinne agat. Seo tús nua domh. Sin é an fáth a dtáinig mé anseo.
Tá a fhios a'msa tuige a dtáinig tú anseo.
Ó! D'inis Anne Marie achan rud domh. Anne Marie. Chuala mé gurb é sin a bhí sí ag tabhairt uirthi féin. Dúirt sí liomsa gur Ellen ab ainm di.
Ellen. Sea. Ag amharc siar anois domh. Sílimse go raibh sí ag obair don gang thuas an t-am ar fad. Ó frig leat. Ní mó ná sásta a bhí siad gur fhág mé. Gur fhág tú? Dúirt Anne Marie, Ellen, dúirt sí gur caitheadh amach tú.
Agus chreid tusa é sin? Cad tuige a gcaithfeadh siad amach mé? Bhuel, dúirt sí fosta go raibh tú chun gang a bhunú as an seo. I Ros na Rún?
Ara lig as! Déarfaidh mé an méid seo fúithi. Ach bhí samhlaíocht aici. An raibh a fhios agat gur ghoid sí cúpla míle euro uainn? Gan caint ar an t-airgead a thug mé di chun na ticéidí a fháil.
Na ticéidí?
Sea. Bhí muid in ainm is ag dul ar saoire le chéile. Éist, a Chonaill. Tá fhios ag an bheirt againn cad é a rinn tú orm. Cad é a rinn mise ort. Sceith tú orm?
Leis na Gardaí? Tugadh subpoena dom. Ní raibh rogha ar bith eile agam. Bhuel, tuigim. Agus ní thógfaidh mé ort é. Ní thógfaidh, a Chonaill. Níl uaim anois ach saol deas réidh cosúil leat féin. Ní gá duit aon drogall a bheith ort romham fosta. Bhí d'oibrí sóisialta ar an bhfón. Raibh? Is cosúil gur shocraigh d'athair cruinniú léi, chuir sé litir anseo dhomsa mar gheall air ach eh, ní bhfuair mé í. Ó? Ab in í an litir a dhóigh tú an lá cheana? Berni, níl mé ag iarraidh a dhul i gcónaí leis. Is faraor géar nach stopann chuile dhuine ag cur brú orm.
Níl duine ar bith ag cur brú ort tada a dhéanamh in aghaidh do thola. Ach nár bhfiú seans a thabhairt dhó? Fuair sé a dhóthain seansanna. Bhuel, de réir na seirbhísí sóisialta tá sé ag déanamh go maith anois. Tá an t-ól caite in aer aige, is cosúil, agus tá sé sásta bogadh anseo le go bhféadfadh tusa fanacht i Ros na Rún. Tá sé le bogadh anseo? Cheapas gur inis sé sin dhuit. Níor inis.
Bhuel, tá.
Ar mhaithe leatsa. Shílfeá go bhfuil sé ag déanamh a dhíchill. Má tá. Bhuel, níl ach bealach amháin le é a fháil amach, cas leis agus labhair leis. Agus muna dtaitníonn sé leat, tá a fhios agat go mbeidh fáilte romhat anseo i gcónaí.

Damn right nach mbaineann.
Alright, más in atá uait, éistfidh mé uilig leat. Bhuel ní shásódh tada níos fearr mé ná dá n-éisteofá liom.
Mar rud go sásaim liom do cinntiú.
Céard dúirt tú? Bheadh duine ar bith eile ar mhuin na muice go said ceannaíodh, ach thusa, oh no. Ó agus shásódh sé thú, nach sásódh, dá mbogfainnse amach ag an teach eile sin. Bheadh an teach seo duit féin. Shílfeá gur leat é leis an gcarry-on a bhíonns agat. Á ná bí chomh dall le do chuid tríonna. Is liomsa an teach seo chomh maith le haon duine eile agus féadfaidh mé mo rogha friggin rud a dhéanamh istigh anseo. A Dhonncha! No, sorry Pops, ach cuireann sé sin soir mé.
Tá brón orm a chroí. Ná bíodh. Sin é Donnchadh. Grá mo chroí thú. Tá a fhios agam go mbím imithe go leor le gairid agus, bhuel, go bhfuil sé sin deacair ort. Gabh i leith. Bhí mé ag cuimhneamh ar Dé Máirt agus Dé Céadaoin seo chugainn a thógáil saor. Is b'fhéidir go bhféadfá féin an rud céanna a dhéanamh.
Yeah. Labhróidh mé le Labhrás faoi. Bheadh sé go deas a bheith in ann am a chaitheamh le chéile. Bhuel, bhí mé ag smaoineamh go bhféadfadh muid dul go

Istigh ag caint le O'Dowd a bhí mé, sula dtáinig mé. Ó, ah. Agus eh, céard a bhí le rá aige sin? Bhuel, bhí sé ag míniú dúinn ná gur fhios ais airm níos mó. Bhí fear deifre le tonn. Bhuel, is dílsean fá gnaoi aige. Cac. An bite na bith. Is cos a gceinnte níl in.
Ná creid focal ón gcunús sin. Ní pizzas a thug ar ais go Ros na Rún é, bí cinnte dhó sin. B'fhearr domsa bheith ag imeacht nuair atá an fhaill agam. Chonaill.
Tá an t-am ann leis an bhfód a sheasamh agus seo é an t-am. Bhfuil mise ábalta aige? Ná bíodh faitíos ort. Ní bheidh tú leat féin.
Noel, Go raibh míle maith agat. Agus JN, is maith mo. Tada.
Cad tá ort? Ella Chonaill, Beidh aiféal ar an mbastard sin gur leag sé cois i riamh i Ros na Rún, creid uaimse an méid sin.
Sea, tharla sé. Cad tá ar aghaidh? Seo go maith, a Dhaidh Chailín. Anois, Maidir leis an mbeirt agaibhse a bheith ag briseadh isteach in áiteachaí nach bhfuil aon ghraithe agaibh ann, bhuel,
An t-aon bhealach amach as an gconradh seo ná má thiteann O'Dowd ar chúl lena chuid íocaíochtaí míosúla. Sin é. Seachtain mhór fhada caite agat ag fiosrú seo, agus sin a bhfuil agat.
Mar a mhínigh mé dhuit cheana, Daniel, nuair atá conradh sínithe níl mórán gur féidir le duine a dhéanamh faoi. Breathnaigh, má tá an oiread sin faobhair ort fáil réidh leis an mboc seo, nach fiú dhuit cuimhniú air? Ní gá dhósan ach titim ar chúl le cúpla íocaíocht agus tá cás agat ina choinne.
Bhuel, go raibh míle maith agat, Tara. Níl a fhios agam céard a dhéanfainn marach thú.
Níl tú i ndáiríre, an bhfuil?

Labhrás, an bhféadfainn focal a bheith agam. I gceann nóiméad, Chaitríona, gabh aniar anseo a Dhonncha. Bhfuil muid ag dul ar tear, Labhrás, an bhfuil? Ó, m'anam nach bhfuil.
Cé go bhfuil cúis ceiliúradh againn ceart go leor, tá mé díreach tar éis bheith ag caint le Seáinín Mhicil Ó Fatharta ar an bhfón agus tá sé lántoilteanach clár dhá uair a chloig a dhéanamh dúinn ar an raidió.
Seáinín cé?
Seáinín Mhicil, an fidleoir is fearr dá dtáinig as Éirinn le dhá scór bliain. Ó, bhuel, seans nár chuala sibhse trácht air ó tharla é ina chónaí i Nua-Eabhrach. Nua-Eabhrach a deir tú liom? Ó, an Seáinín Mhicil sin! Ó, tá sé thar cionn ar fad ar an bhfidil. Tá a fhios agat féin, a Labhráis. Dhéanfainn rud ar bith a dhul go nua-Eabhrac le clár a dhéanamh faoi. Bhuel, bhí a fhios agam gur chuala mé an t-ainm sin cheana. Bhíodh Deaide s'againne craiceáilte ina dhiaidh. Ar ndú, nach air a tógadh muid. Gabh i leith, a Labhráis, dhéanfainn rud ar bith ach castáil leis an bhfear go pearsanta. Bhuel, beidh seans ag chaon duine againn castáil leis. Tá muide féin ag eagrú oíche speisialta dó i Leenane. Leenane? Sea, tá sé ag bogadh ar ais go hÉirinn. Nach iontach an nuaíocht é?
Bhuel, ó tharla gur tógadh Donncha anseo, ní bheadh sé ach féaráilte seans a thabhairt do Dhonncha an t-agallamh a dhéanamh. Go raibh míle maith agat, a Chaitríona ach píoc seite. Beidh an bheirt agaibh ag teastáil. Cuirfidh tusa agallamh air, a Chaitríona, agus déanfaidh tusa taifeadadh ar an seisiún, a Dhonncha. Bhí sé seo curtha i dtaisce agam le haghaidh ócáid speisialta. Tá sé chomh maith agam é a thabhairt duit anois, a Chaitríona, ar fhaitíos go ndéanfainn dearmad air. Tá mé ag iarraidh go mbronnfá é sin ar Sheáinín, lenár mbuíochas, a chur in iúl dó as ucht an chláir raidió a dhéanamh dúinn. A Labhráis, soicind amháin, bhí mé ag gabhail ceist a chur an bhféadfainn Dé Máirt agus Dé Céadaoin seo chugainn a bheith saoire. Ach ní fhéadfaidh tú, a Chaitríona, nach bhfuil an seisiún ar siúl oíche Dé Máirt? Ar tháinig do Dheaide ar ais fós. Ní tháinig.
Cá bhfuil sé, meas tú? Cén chaoi a mbeadh a fhios agamsa?
Cá bhfuair tú an bróiste sin? Nach cuma dhuit. Cé as a dtáinig sé, Mo? Thug Anne Marie dhom é. Sular chuir tusa an ruaig uirthi as an mbaile seo. Ní dhearna mé tada dhá shórt. Yeah right. Chuala chuile dhuine thú ag bagairt uirthi. Bhí an bhean bhocht sin caillte le faitíos romhat.

Fergal.
Sea?
Má bhí mé ag cuimhniú go mb'fhéidir go ngabhfainn ag an gcruinniú sin. Maith an cailín. Tá tú ag déanamh an rud ceart. Níl mé ag rá anois go mbeadh an cónaí leis. Ach díreach go bhfeicfidh mé céard atá le rá aige. Fút féin atá sé ag deireadh an lae. Ach seasfaidh muid leat cibé cén cinneadh a dhéanfas tú. Ócé?
Tá an méid sin trua agam don chréatúirín bocht. Tá fhios agamsa.
Ach feicfidh muid. Le cúnamh Dé tiocfaidh siad ar réiteach éigin. Hm.
Tá súil agam go bhfana sé fhéin glan ón ól. Á bhuel, tá mé gan chraic i do shaghas mé fhéin. Tá Rhino agus Rí. Dad, go dtí a rinne siad a dtaitneamh go mbímse ag obair dó, Dod. Bhuel, a Thaoiseach, bhí mé.

Goidé? Mar tá mé ag iarraidh go bhfanfá glan orm féin, ar mo chuid, agus ar Chonall freisin. Éist a Pheig, ní ag tóraíocht trioblóide atáim. Tháinig mé anseo le saol ciúin a chaitheamh. Bhuel, más mar sin é, tá mé ag déanamh gar dhuit, nach bhfuil? Beidh sé i bhfad níos éasca agat saol ciúin a chaitheamh má bhíonn tú beáráilte.
Bhuel, sin é an dóigh atá sé.
Iomhaigí. What does he just like in your what? Ná bíodh faitíos ort a mhac. Tá mise in ann ag an ball caca sin.
A mhac! Ar chuala tusa sin? Ó, sin ná bíodh imní ar bith ort faoi sin, John Joe. Ní thógfaidh sé i bhfad ar Chóil bealaí an tslíomadóra sin a aithint. An síleann tú?
Cén chaoi a dtáinig tusa isteach? Chuala mé go raibh tú do mo lorg.
Bhuel, bhí. Ó, suigh síos agus beidh deoch againn.
Seo abair leat, goidé atá uait.
Bhuel, bhí mé ag machnamh ar an tsáinn ina bhfuilim agus theastaigh uaim labhairt leat. Ba le Anne Marie é seo.
Is furast a fheiceáil gur agat atá an lámh in uachtar agus nach bhfuil aon rogha eile agam ach géilleadh duit. Mar sin, tabharfaidh mise aire do mo ghraithe féin agus fágfaidh mé Rico's faoi do chúramsa. Casfaidh mé leat anois is arís, ar ndóigh, chun an cíos a fháil uait. Agus maidir leis an gcíos, ní gá an t-airgead a chur isteach i mo chuntas. B'fhearr liom airgead tirim, cúrsaí cánach, tuigeann tú féin. Ach seachas sin, tabharfaidh mé cead do chinn dhuit. Sílim gur an-phlean é sin. Ach tá fadhb bheag amháin leis, áfach. Huh? Ní bheidh mé ag íoc aon chíos leat.
Céard? Ciotar, fhága mé!
Susie agus Janet, nach ea? Tá siad an-dathúil. Nach mór an truaigh é dá dtarlódh a dhath dhóibh. Ná imir cluichí liomsa, Daniel, mar níl tú in ann agam.